Ok daoibh, a chairde. D'oibrigh mé amach conas gur féidir liom físeán beag a dhéanamh ar an ríomhaire seo, mar sin tá mé ag cur an píosa seo le chéile agus beidh sé gairid agus go han-scioptha. ionas gur féidir libh an OneNote a oibriú mar is ceart. Now, feicfidh sibh ar an taobh seo den ríomhaire, ní féidir leat an taobh sin a fheiceáil, sin toisc go bhfuil bhur n-ainmneacha ansin agus nílim ag iarraidh go mbeadh bhur n-ainmneacha isteach ar YouTube le léamh ag chuile duine. So, díreach le cinntiú go bhfuil fhios agaibh cad atá ar siúl. So, nuair a théann sibh isteach go OneNote. Bí cinnte go bhfuil tú ag dul láithreach isteach go dtí an leathanach a bhaineann le Gearmáinis Sóisearach, sibhse 18-21. Ansin, an chéad leathanach ansin, b'fhéidir, feicfidh mé mar seo é, oh, no. é. Sin an obair fágtha. Chuir mé thar an fáilte agus thar an collaboration space agus an content library agus an leithéid é. So tá sé an chéad rud a shroicheann tú nuair a thagann tú isteach agus téann tú isteach ansin agus tá an píosa sin leis na treoracha ann. OK? So seo iad na treoracha. Bí cinnte go bhfuil sibh ag déanamh seic ar gach fillteán, seo iad na fillteáin ar an taobh, Freitag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Quiz, Montag. agus ansin go bhfuil sibh ag déanamh seic taobh istigh, bí cinnte nach bhfuil sibh ag déanamh dearmad ar rud ar bith, mar uaireanta, like, mar shampla, má fheiceann muid isteach ar an obair atá le teacht ar an Luan, beidh físeán curtha suas isteach anseo, ach chomh maith leis sin, tá ceann dos na Microsoft Forms, Mar sin, bí cinnte go bhfuil gach rud déanta agat agus beidh píosa obair breise ag dul isteach faoi sin. So bí cinnte go bhfuil sibh ag léamh gach rud atá le déanamh i ngach fillteán ionas nach bhfuil aon rud dearmadta agat agus nach bhfuil tú faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar sin. Mar shampla, look, tá an Microsoft Form thíos anseo agus caithfidh tú é a líonadh isteach nuair atá an obair sin déanta agat. Okay, so. sin an rud atá i gceist ansin ó thaobh na treoracha de. Má tá foirm Microsoft ar an leathanach, bí cinnte gur brúnn tú ar Submit. Tá cúpla sibh tar éis teacht ar ais chugam ag rá nach bhfuil Submit brúite agat, so bí cinnte nuair atá tú tar éis an iarracht sin á chur isteach agatsa go bhfuil tú tar éis brú ar Submit agus leis na quizzes feicfidh sibh go bhfuil an rogha agat, go mbeadh an rogha agat ríomhphost a fháil ón form sin. So, féach, tar éis é sin á líonadh isteach, send me an email copy. OK. So ansin, tabharfaidh sé aiseolas duit agus beidh fhios agat cad atá ceart agus mícheart agat, chomh maith leis an freagra a fhaigheann tú ón ríomhaire é féin. OK. So sin an rud is tábhachtaí maidir leis sin. Má iarraim ort píosa oibre a chur i bhfillteán, déan cinnte go bhfuil an fillteán ceart a úsáid agus an teideal ceart a chur ar an leathanach. Ok, so an tseachtain seo chugainn beidh oraibh cúpla rud a dhéanamh agus a chur suas. I think tá sé le déanamh agaibh ar Freitag ar aon nós. Yeah. So ansin caithfidh tú grianghraf a ghlacadh de do phictiúr. sa bpíosa seo agus caithfidh tú an tideal Mein Heimatstadt a chur air. Ar mhiste libh é sin a dhéanamh i gceart mar cruthóidh sé fadhbanna sa todhchaí muna bhfuil muid in ann teacht orthu mar is ceart. So, sin just ó thaobh cruinneas de. Em. Agus é seo, mura n-iarrtar leat an obair a uaslódáil, ní gá duit obair a uaslódáil nó a sheoladh chugam. Tá cúpla daoibhse ag tógáil grianghraf de bhur gcóipleabhar. cheana féin. Agus sin ceart go leor, is féidir liom súil a chaitheamh orthu, ach ní gá daoibh. Beidh an aiseolas faighte agam tríd na Microsoft Forms, agus tá súil agam go mbeadh aip nó rud éigin nua in úsáid againn an seachtain seo chugainn nó an seachtain dar gcionn ionas gur féidir linn seic reatha a dhéanamh ar ngach rud, ach go dtí sin ní féidir liom. rudaí a phriontáil sa bhaile, mar sin beidh sé an-deacair orm an ceartúchán a dhéanamh ar pictiúir a sheolann tú chugam seachas na rudaí a iarraim oraibh a sheoladh. OK so ní gá daoibh an obair a sheoladh chugam chuile lá, beidh mé ag déanamh seiceáil isteach libh tríd an Microsoft Forms. Tá roinnt tráth na gceist thíos, caithfidh tú gach tráth na gceist a chríochnú roimh an naoú lá is fiche de Mhárta so beidh siad ag dul suas ceann nó dhó in aghaidh na seachtaine. le cinntiú go bhfuil sibh ag foghlaim rudaí. Má tá ceist ar bith agaibh, seol ríomhphost chugam ar an suíomh sin agus.